electronic invoice ndi system yopanda chinyengo that will make tax evasion and shadow economy impossible to hide taonani amwenye amalandira vati ngati maejenti a mra si ndalama zawo ife opereka vati sitikudandaula koma amene akulira ndi otolera malo mwa mra chifukwa a business onse mmayimu ndi ma agent amatolera vati kwa ogula malo mwa boma they are not owners of that revenue ndiye tikudabwa kuona amwenye ndi a business ena akupita ku seundu kumachita mademo akuti ayi machina amenewa apweteka apweteka motani kodi vati ndi yawo the answer is no ndi chifukwa chani akunena kuti ayi vati yatipweteka tiyerekeze tnm ndi Airtel ejenti wa Airtel inuyo mwapita mwatumiza ndalama yokwana 100,000 ndalama imeneyi ndi ya ejenti no ndalama ndi ya Airtel same applies here vati si amwenye eni ake ndi a mra ndi boma koma tikudabwa kuona amwenye akupita ku sewu ndikumadandaula kuti ayi tatseka mashopu chifukwa choti mwabweretsa matchini a electronic invoice amenewa atipweteka akupwetekani motani kodi vati ndi ya amwenye the answer is no vati eni ake ndi aboma komanso amene amapereka vati si amwenye amene akupereka vati ndi amalawi amene akugula katundu amwenye amenewa akuba vat ya amalawi pogulisa katundu opanda malisiti kodi dziko lathu likupita kuti lero kwa zaka zochuluka akhala akuba misonkho pogulisa katundu opanda malisiti nde akuchita mademo zimenezi ndi zomvetsa chisoni kwambiri munthu wakuba atamaliza kuberani akupita kuseu ndikumachita mademo ndikumanena kuti ayi tikufuna muchose maunyolo kuti ifeyo tipitirize kuba that is nonsense akuluakulu agent wa airtel mpamba akaba ndalama zimakhala bwanji chifukwa nakuwuzani kale kuti maagent amenewa airtel ndi tnm inuyo mukapita ndikutumiza ndalama 1 million ndalama imeneyo si yake ndi ya tnm komanso ya airtel nde iyeyo watenga ndalama imene ija wadya zimakhala bwanji amayenera kumangidwa kapena kubweza amwenye amenewa ndi maejenti a mra akutibera mabiliyoni in taxes pogulisa katundu opanda risiti kodi anabweza the answer is no nanga chifukwa chani lero akupanga mademo amalawi ndife anthu opusa kwambiri zoona anthu awo atibera munthu wakuba atamaliza kutibera akupita ku msewu ndikumachita mademo ndikumatichita fosi kuti ayi muchotse zimenezi ife tifuna tipitirize kuba nde pali ena amalawi opepera alandira tindalama akuyikira kumbuyo anthu amenewo mwachidule tidziwe kunena kuti electronic invoicing system ndiyofunikira kwambiri paper invoice imene takhala nayo zaka zonsezi imachedwetsa tipange ripoti print out email and verify zimatenga ma hours ochuluka electronic invoice imatheka maminitsi ochepa in addition to that paper invoice yosatetezeka imakhoza kupsa akuba amatha kubwera ndikuitenga madzi osefukira kotero information imasowa but electronic sizingatheke ndipo invoice cannot easily deleted kusinthidwa mafiga after issued sizingatheke zimenezi timafunsa anthu amene akuchita mademo electronic invoicing system yalakwa chani mukamvetsera akapita ku mademo sakufotokoza zifukwa zokwanira akuti ayi forex ikusowa chifukwa chani mwabweretsa electronic invoicing system kodi forex inayamba kusowa liti nthawi ya Chakwera zaka 5 forex imasowa bwanji simunapite ku msewu ndikuchita mademo and today tabweresa electronic invoicing system and this electronic invoicing system sizikugwirizana ndi forex nde inu mukunena kuti ayi e mwabweresa electronic invoicing system komanso forex ikusowa zikugwirizana bwanji the point here electronic invoicing system yabwera kudzathana ndi illegal business anthu ambiri amene amachita illegal business sapereka misonkho nde akuopa akudziwa kuti system imene ikakhazikika m'dziko muno kulibe kuzemba misonkho pali anthu ena mupite ku Limbe Blantyre Lilongwe Mzuzu and even Zomba amapanga mamiliyoni per day mwa business yawo yosadziwika sakupereka misonkho they are doing shadow economy panopa akuchita mantha ndi kubwera kwa electronic invoicing system amwenye amangobwera ku Malawi kuno miyezi yochepa ndi kulemera ndalama amazitenga kuti akupanga ma invoice afeki akuba m'makampani akugulisa katundu opanda risiti ndikumalemera ndikumalankhula mwano akuti dziko ndi lanu ndalama ndi zathu Lero ifeyo ndi dziko tabwesa electronic invoicing system, mufune musafune mugwisa ntchito. Sitikufuna munthu azizemba misonkho, ndalama zogulira mankhwala mukugwa mapulato. That will not be accepted. Akuluakulu, history is the best teacher.